ya nụ nka ka ihe ọma mere onye na-ekwado ibe ya anyị bụ otu na-ahụ maka nkwalite asụsụ na omenala Igbo na obodo New York dị na mba ofesi Amerịka anyị abịakwala ọzọ iweta okwu ndị a gbara ọkpụrụkpụ ga-enyere anyị aka ito eto na ibi ezi ndụ dịka ndị Igbo dịka o si adị anyị nwere Adamaazị Ọbịanuju ndị be anyị ekene nọ n'ịnọ anyị n'ụbọchị taa Ndewo. anyị nwere nwaada Ijeọma Ohuabụnwa
ndị be anyị ndewonu geenụ anyị ntị n'onu aha m ka bụkwa Ọbụmneke Egbujọ asị m ka ọ mara onye ọbụla mma n'ụbọchị taa dịka anyị rụtụrụ aka na ihe onyonyo nke gara aga na anyị ga-eleba anya n'okwu banyere ndị ọ dịrị ịlụ ọlụlụ di na nwunye ihe m nwere ikwu bụ na ọlụlụ di na nwunye n'ala Igbo ka anyị na-ekwukwanụ maka ya mhm. kama na mba na-asụ n'onu n'onu nkụ dị na mba bụ ha ka ọ na-eghelu nni na nghọta m ọlụlụ di na nwunye bụ ihe gbasara nwoke na nwanyị na mpaghara ala Igbo m si na ya.
Ọ dị mma. Otu mụnwa sikwa ghọta bụ ah, dịka onye Igbo m, ọkwa alụmdi na nwunye dịịrị nwoke na nwaanyị agbanyekwara na o nwere ihe ndị ọzọ a na-ahụgasị nwere ike ọ dịka ọ gbagwojuru anya nke bụ na amakwa m na bụrụgodu maazị Ọbụmneke ga-akọwakwa ụfọdụ ihe mana ọ bụ otu Igbo si ahụ ya ọ dị nwoke na nwaanyị
ọ dị mma okwu unu kwụ ogologo ka osisi ọjị iji mee ka ihe unu kwuru kwudosie ike onye ọka mmụta anyị rụtụrụ okwu ya aka mgbe anyị na-ekwu okwu banyere ihe ọ pụtara bụ alụmdi na nwunye bụ ọka mmụta Emeka Chimerem ọ rụtụrụ aka na alụmdi na nwunye bụkwanụ nkwekọrịta nke dị n'etiti nwoke na nwanyị o nyekwara aka ime ka omenala Igbo pụta ìhè nke ọma n'ihi na dịka m si ghọta na omenala Igbo ka ọ bụ na ọ bụ nwoke ga-ebili gaa lụta nwaanyị kpọlata ya n'ụlọ
o dokwara anya okwu ahụ otu o si kọwa ya o nwere ihe ọzọ ị nwere ịkọwara anyị ihe ga- ihe m- ihe m ga-agbakwunye na nke Ada Maazị kwuru na o doro anya maka na ọ nwoke je kpọtazie m, nwaanyị ewee hapụzie aha nna gị Mm, zaba nke nwoke mm, ya na ọ nwoke Mm. na nwaanyị mm. ọ bụrụ na unu egebeghị ihe onyonyo anyị mere na mgbe gara aga gaghachi n'azụ Na nke mbụ anyị mere, anyị kwuru maka alụmdi na nwunye, kọwaa ka o si wee bido, wee jụọ sị kedu ndị ọ dịịrị ma sịkwarị na onyonyo mbụ anyị ma na anyị wenara aka n'ihe mere n'akwụkwọ nsọ Mm. chineke akpụchaananụ nwoke Mm. wee kpụọ nwaanyị Mm. ya ọ bụrụ na anyị sobe ka o si dị n'akwụkwọ nsọ ọlụlụ di na nwunye bụ nwoke nwaanyị adịkwa ama ama na nghọta anyị ka anyị na-ekwu o nwekwa ka o si wee dịrị gị na o nwere otu mee na o nwere ebe nwoke na-anụ nwoke nwee ebe nwaanyị na-anụ nwaanyị na nghọta gị gbarakwa jebe n'ebe a ndị bekee na-akpọ comment section maka onye ọbụla ya-etinye ọnụ n'okwu a ya na ọ bụ na nghọta m ka m si wee na-aza ajụjụ a ọ nwoke ka m lụrụ ọ nya m ji wee sị na ọ okwu nwoke na nwaanyị na nghọta ha Ọ dị mma ee ada Maazị Ijeọma. Ọ nwoke na-alụ gị. Nwoke na-alụ m. Aha.
Maka na dịka okwu ndị a si na-aga, anyị lezie anya nke ọma, anyị ga-ahụ na anyị na-ekwu okwu a dịka o si metụta omenala Igbo maka na ọkwa mba na-achịkwa n'o- n'olu n'olu apụrụ m epụta otu ebe kọwara ndị mba ahụ na akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl rụtụrụ aka na Chukwu Okike kere nwoke oge eruo ya sịkwa na ọ dịghị mma ka nwoke nọọ naanị ya o wee kee nwaanyị mee gịnị kpọnye ya Nye ya. Ọ ihe mere na ọ ihe mere na ee ndị na-ege anyị ntị ada ama ama maka mgbagwoju anya ọ ya ka anyị ji akọ otu ile anya anyị niile bụ ndị Igbo otu anyị si mara esi eme mana anyị makwa na o nwere ike nwee ndị nwere mgbagwoju anya ebe ahụ dịka Ada Ijeọma na Maazị Ogbonnaya maka o nwee ebe a jụkwara ajụjụ na ee kedụkwanụ nke a na-ahụ na ọ bụrụ na nwaanyị jee jee nụta nwaanyị ibe ya bụ ihe ọ dịka ọ na ha eji gbagwoju anya ya ka anyị nọrọ ebe a kọwakwa nke ahụ na ọ dị iche gbasara Nke anyị na-asị na otu Chukwu Okike si wee kee na a na nwoke na-eje anụta nwaanyị biko anyị nwere ike ịkọwara nụ maka ndị na-ege anyị unu nwekwa ike unu edee ya kọwara anyị otu si ghọta mana anyị amaghị na o nwee ndị ọ na-agbagwoju anya n'oge ụfọdụ ọ dị ka ahụrụ nwaanyị o jee jee nụta nwaanyị ibe ya nụtara ya nwoke
Ajụjụ ahụ ọ kwụ chịm n'ihi na n'ala Igbo dịka a rụtụrụ aka na ihe onyonyo gara aga ihe eji hiwe alụmdi na nwunye nke gụnyere mmekọrịta mana a- n'oge ha rụtụkwara aka na okwu na nke ikpeazụ bụ maka ọmụmụ mana n'ala Igbo ka ọ bụ na a lụọ di na nwunye ma amụhụ ọmụmụ ya adị ka enwezi ihe ọzọ eji maka ya alụ di na nwunye n'ihi ọmụmụ ahụ na-eme ka mgbe ụfọdụ na ụfọdụ mpaghara ala Igbo mmadụ aga kpọta nwaanyị ọzọ mana elezi anya nwaanyị ahụ ọ kpọtara wu nwoke ka a kpọtara ya naanị ka ọ mụọ ọmụmụ ọmụmụ maka na i- i- okwu a okwu a m- m- ma ma sị na o debere edebere Mhm. ihe gbasara nwaanyị ije nụta nwaanyị nwaanyị na-anụta nwaanyị nwaanyị ọ na ya akpụ nwa na ọ bụrụ na nwoke anọghị ya efuna ya mana ihe omenala Igbo anyị anyị ndị Igbo chọrọ ihe a na-akpọ ọnọchie n'afa Mm. nke m akọna m Mhm. nke m dịrị m jide ọfọ Mhm. ị ma na ndị Igbo anyị na-alike Anyị ndị Igbo chọrọ ihe ọ ya-abụ e mee a na-eje n'obi n'obi mhm. n'ama n'ama ya mgbe nwoke na-amụtaghị nwa nwoke mhm. n'alụmdi na nwunye ọ nụrụ ma ọ bụ na nwaanyị ọ lụtara amụtaghị nwa ncha ncha ọmụmụ abataraghị ha site na mmekọrịta ha Ọ mgbe ahụ ka nwaanyị ya na di ya kwekọrịtara na-eje kpọtara di ya nwaanyị ikekwe ọ mụọ ọ bụrụ nwoke ka e wee nọchie mgbe a ya achọzi nwoke ahụ ọ nọchaa n'ụwa nke a ka aha ya bụrụ ihe ga-adịgide ọ na nghọta m. ya wụ nkọwa o doro ezigbo anya kịta maka ndị ọ na-agbagwoju anya ọ ya ka anyị ji sị ka anyị rụtụchaa ya wụ ihe aka ugbu a o nwekwa onye nwere ihe ọzọ ga-etinye ya tinye mana o doona mụnwa anya jezie n'ebe a na-ekwu okwu ya Chineke nna mere ebere ihe onyonyo a ga-adị e were ya kọwaa onye ọ na-aghọta nke ọma ọ dị mma maka na dịka nwaada Ijeọma rụtụrụ aka Igbo na-aza aha sị aha m efu efuna Ama echila ụzọ m echila. Echila. Ọ bụ ihe ndị a mere o ji adị ka mgbe ọ na-adabaghị nke ọma, a gbawa ala gburugburu ebe niile. Anyị werekwa uche gaa n'akwụkwọ nsọ wụ Baịbụl. Mgbe Jekọb, nwunye ya bụ Rechel, na-amụtaraghị ya nwa ya kpọrọ nwa nga ya kpọga Jekọb ka e nwee ike mụta nwa nwa ajụjụ wee bụrụ ịmụta nwa ọ bụ ya bụ isi sekpụ ntị n'alụmdi na nwunye Hmm. o nwere ka omenala Igbo dị Mm. Mhm. Mhm. Igbo Mhm. chọrọ ọmụmụ ọ dị mma onye amụọ ọ mụta ibe ya mm, onye amụọ ọ mụta ibe ya ọ bụ ka ebe ahụ isi sekpụ ntị n'anya mụ mana abaghị m n'uche ndị Igbo mana ana m eche mgbe nwa okorobịa tozuru ihe eji mmadụ eme mgbe ahụ ajụbazienu esizie na onye mụrụ jụba ọ bụrụ nwaanyị ajụba onye na-anụ ọ bụrụ nwoke ịkpọ ya ịjụ ịjụcha ya anyị na-akpọ ya arịọha kee maka nwunye gị ihe ọzọ a na-eneje anya mgbe ahụ ọ kpọtara nwaanyị aha bụ ọ mụọna ezinụlọ ọbụla onye Igbo akpọta taa o ruo echi a na-akpịrị ha anya Hmm. a na-akpịrị ha anya ya igbo ejighị ọmụmụ Egwu were egwuregwu. egwuregwu dịka maazị kọwara ụzọ echina ama echina nke m dịrị m. maka ọ- ọlụlụ di na nwunye na-adị ka ụzọ mmiri Mm. ka ọ ghara ichi echi Ọ ghara echi. okwu unu naabọ o nwekwara ihe m ghọtara n'ime ya, ọ dị ka ọ ga-awụ ihe ga-eduba anyị n'usoro ọzọ anyị nwere ike ileba anya Mhm. maazị rụtụrụ ya aka sị ọ wụ maka ọmụmụ dịka o kwesiri ọ dịkwa ka ị ga-ajụ ajụjụ ọ wụ maka ọmụmụ ka kere maka ihe ndị ọzọ eji si iwe ya wụ alụmdi na nwunye ya wụ ihe ọ dịkwa ka ihe anyị ga-elebara anya amarana m ebe ị na-eje amarana m a na-ekwu maka mmekọrịta ị ma na mmekọrịta di na nwunye na-ajụ ahụ oyi na ịjụ ase nwoke jecha nata ọ fụ onye ọ kọọrọ ihe mere n'ụzọ kedu ka ụbọchị dị kedu nke mere n'ọrụ ị gakwara ọfụma ị gbatakwara anụ i tetekwara nkwụ

Ọ ga-adịkwa mma dịka nwaada rụtụrụ aka n'oge gara aga na i nwee ihe i bu n'uche banyere okwu a gị detuoro anyị ya ebe a ndị bekee na-akpọ comment section. Echefukwala ịtụliri anyị aka elu ndị bekee na-akpọ like.